Moni ndine Jack nde nkhani iyiyi ikutitengera ku Yemen. Yemen sindinapiteko koma akuti ndi dziko loti kuli nkhondo kwambiri, nkhondo za mchiweniweni komanso nkhondo zolowerera mbali zina, akatere alowerera za ku Palestine, akatere alowerera za ku against Israel zoterozo, kunena kuti ili mkatikati mwa nkhondo. mkati mwawo mdziko mwawomo muli nkhondo muli mbali ziwiri zoti ina ya president ina ya ma rebels amati ma Houthi rebels mbali ina akumenyana ndi anthu ena nde ndikochulukidwa koma sinkhani yayitali koma mukhoza kugwira chakumwa Nkhani yake ndi ya mzimayi uyu dzina lake Nimisha Priya. Nimi, Nimisha ali ndi zaka 36 pakali pano. Akuti kwawo kwenikweni Nimisha ndi wochokera ku India. Anachoka kubanja losauka kwambiri, kusauka lija kuti a, a makolo ake amachita kunyamuka basi zomakayang'anayang'ana kuti lero titani kuti tipeze chakudya. Nde anapezeka kuti anasamuka anapita kutiko anapita ku Yemen kukasakasaka njira zina zo, zoti athe kukwanitsa nde kumene kuja amagwira ntchito za nyumba kenako anayamba ntchito za unesi anakhala nesi wa ku Yemeniko koma ntchito zake olo anali nesi ati ku, ku Yemen healthcare system yawo ndi yachabechabe kwambiri moti olo ndalama zomwe anthu amalipiridwa nzochepa kwambiri nde sizimampindulira kwenikweni Koma mosakhalitsa anapanga ukwati. Anakwatira ndi mwamuna wina wa ku Indianso dzina lake Tommy. Atakwatira ndi Tommy anaberekerana mwana wamkazi. Koma chifukwa chonena kuti zinthu sizimayendabe, Nimisha anapanga decide kuti atsegule clinic. Konko ku Yemeniko akatsegula clinic kuti mwina ndalama ziyendeko zikhale bwino koma kuti apange choncho anapeza kuti anagwirizana kuti Tommy uja ndi mwana abwerere kaye ku India chifukwa koko samakwanitsayi zakudya ndalama chani kuti iye akwanitse kutsegula clinic yo aseve ndalama kaya abwereke ndalama amayenera kungopanga focus pamenepopo Nde nzomwe anatani anapanga Tommy ndi mwana anabwerera ku India. Iyeyo anakhala kumene kuja anapezeka kuti ati panali munthu wina wake ankapitapita ku chipatala kumene iyeyo amatani amagwira ntchito. Lamulo la ku Yemen ndilonena kuti ngati ukufuna kupanga business ku Yemen akuti ukuyenera kupanga partner ndi munthu nzika ya ku Yemen yo. Ukuyenera kupanga ndi nzika sungapange wekha ngati uli wongobwera ngati uli foreigner sungatsegule business pokhapokha partner wako wa mu business akhale wa ku Yemen komweko nde anakumana ndi mnyamata uyoyo ati amapitapita kuchipatalako ndi abale ake ndi anakhala ngati anayamba kuchezerana dzina lake Talal Talal Mahdi Talal uja atamacheza tsiku lina nkunena kuti ine ndimafuna nditakaona ku India iye nkunena kuti ine ndimafuna nditatsegula chani kliniki koma sindingatsegule pokhapokha ndikhale kuti ndapanga patina ndi nzika yakunoku nde Talal ananena kuti "Ah, tikhoza kupangira limodzi if you don't mind nde anagwirizanadi nkutani anatsegula clinic clinikiyo inali ya nimisha talaloyo anangomuyikapo dzina lake kuti zitheke nde anapeza kuti atsegula clinic yawo ija akuti nimisha anabwereka ndalama zambiri anapanga ngongole chani kuti zitheke clinic ija nkuyamba kugwira ntchito chaka china ananyamuka limodzi talal ndi nimishayo kupita ku india kukatani kukacheza kukaona mwana kukaona abale ake anali ndi relationship yabwino kwambiri yogwirira ntchito komanso kukhala ngati ma family friends atabwerera anapezeka kuti nimisha anayamba mapulani onena kuti amuyitanise mamuna wake uja Tommy ndi mwana awachite join nanga si tindalama tayamba kubwera zayamba kutani zayamba kuyenda anaona kuti akwanitsano kumakhala onse kumene kuja nthawi imeneyoyo Amuna ake a Nimisha amagwira ntchito ati amayendetsa tuk-tuk ku India. Tikhoza kungoti kabaza eti. Nde anapezeka kuti Nimisha uja u- ali busy akupanga ma program onena kuti amuna ake ndi mwana abwere. Kunapeza kuti ku Yemen kunayamba nkhondo mu 2014. Nkhondo itayambika India inabana anthu kuchita travel. anthu awo kunena kuti adzichoka ku India kupita ku Yemen nanga si dziko la nkhondo kufuna kuteteza anthu nde zinasokoneza plan ya Nimisha kunena kuti mamuna wake ndi mwana atani abwere nde nkhondo yabuka zinthu zonse kutani kusokonekereratu nde akuti awano ma allegations akuti mpamene anapeza kuti talal anasintha zochitika ati anapeza kuti wasintha kampani ija waipanga kuti Nimisha percentage yake ya mu company ndi 33 yokha, zonse nzake anadzipatsa 67%, kukhala ngati kuti business yono ndi yake, ati anakapangitsa forge marriage certificate kukhala ngati kuti iyeyo Talal ndi Nimisha anali pa banja, komanso anayamba kumubera ndalama, akafunsa ndalama zapita kuti ati amamumenya, amakhala violent, nde akuti anapeza kuti Nimisha uja anaziona kuti aah izizi. Bola ndizingotani ndizipita kaye kunyumba. Koma atayesera kuti azipita anapezeka kuti Talal uja anamulanda passport ndi ma documents onse ake ndikumubisira. Nde nimisha uja amakanika kutani kubwerera. Nanga si ndi iye ndi nurse opanda iye clinic sigwira ntchito. Nde amamfuna kuti akhale pomwepo nde ati anayamba kulimbana kunena kuti ambwezere chani ambwezere passport yake. afuna adzipita mpakana anamangitsana chifukwa choberana ndalama zotani talal anamangidwa kenako anatuluka mpungwepungwe unapitirirabe nimisha ati anali akuvuta kuti ndikufuna passport yanga kenako akuti mu 2017 talal anapezeka thupi lake ku ngalande kwina kwake atadulidwadulidwa mapisi mapisi apolisi kuyamba kufufuza kuti chachitika nchani anapezeka kuti anakhala ngati wapangidwa poison kapena wamwetsedwa wapangidwa overdose mankhwala mu system yake ya Talal uja anamugwira Nimisha akufuna kuthawa akufuna kutuluka mdziko main suspect anali Nimishayo kumufunsa kuti anadziwa kuti kuti iwe ndi amene wamupha munthu uyu chachitika nchani nde iye kuyesera kuyankha kunena kuti ine sindimamupha ayi cholinga changa sichinali chomupha ayi nampasa mankhwala namwetsa mankhwala ncholinga choti akomoke ndimafuna kuti akakomoka nditenge passport yanga ndithawe chifukwa munthu uyu wandizuza kwa nthawi yayitali aja ananena kuti bodza cholinga chako chinali chomupha nanga ngati umafuna kungomkomola ati amafuna kuti ankomole koma unfortunately sanangokomoka anakomoka nkufa anampasa dose yambiri kusiyana ndi zomwe amafuna kumpasa ndi awo ananena kuti ukunama zikanakhala choncho sukanamuduladula mapisi mapisi chimene umamuduliradulira ndi chani sizikugwirizana ndi nkhani yomwe ukutani ukunenayo nde Nimisha anatsimikiza kuti yayi ineyo mwakuti nde ku Yemen amagwiritsa ntchito sharia law nde anampanga sentence Nimisha to death ananena kuti anyongedwe iye anapempha anthu akwawo Nimishayo kunena kuti ati a- a- ndinyongedwe nde anthu aku India akhala akunenetsa kunena kuti Nimisha ngosalakwa amangofuna kuzipulumutsa moyo wake situation yake inali yoyipa kwambiri chani nde aku Yemenso sakutani sakugwedezeka anampanga sentence imeneyo 2020 nde akhala akudikirira anamu, ananena kuti boma la Yemen linanena kuti njira yomwe angapezeke kuti asintha maganizo pa sentence yawo chinthu choyamba abale ake a Talal amukhululukire Nimisha akamukhululukira Nimisha kapena abale ake alipire blood money atamaliza blood money kukhala ngati alipira kupepesa apepesa alandire chikhululukiro kenako apereke blood money nde blood money sikhala ndalama yochepa iyayi nde apeza kuti apeza loya amene akuyenera kuwayimirira ku Yemen komweko koma loyayo akupanga charge 40000 dollars amakanika and anthu kuti ndiosauka ndikale anapanga GoFundMe page chani kuti achita raise- achita raise half ya ndalamayo anapereka koma akulimbana kuti apereke ndalama inayo ndi anapita mpakana kukapanga appeal ku supreme court kuchani mpakana pano inapita nkhani m'manja mwa president kuti president atani anene mawu ake omaliza chigamulo kunena kuti munthu amangidwebe eh, anyongedwebe nde president wanena kuti anyongedwe ndithu wachita uphold death sentence kunena kuti Nimisha aphedwe nde akuti Akapanda kumukhululukira abale ake a Talal, akapanda kunena kuti tamukhululukira, amunyonga kumapeto kwa January. Nde a ku Indianso ali pa kalikiliki kunena kuti tim'thandiza bwanji. Nde anthu akulimbikira kuti iyayi boma lithandize, litani koma boma la ku India silikupereka ndalamazo. Nanga si koma imeneyo ndi nkhani yomwe ili mkamwamkamwa pakali panopo mu nyuzi. Ali pa kalikiliki kufunafuna ndalama yoti apereke blood money komanso kufuna chikhululukiro kuchoka kwa a Talal. banja la kwa Talal kunena kuti asamunyonge by the end of chani January. Imeneyo ndi nkhani yomwe ikuchitika kutiko ku Yemen. Zikomo kwambiri.